Akụkọ nke a taata bụkwa akụkọ maka nwa enwe nne ya na nwunye nna ya chakpịị wọọ. O wee bụ na o luo ofu oge ahụ, ofu nwaanyị na di ya wee na-ebi ọfụma, na-ebi nnọọ ọfụma, mụta ofu nwa, nwa nwoke. na-ebi na-ebi a wee nọkata di ya wee jee nụọ nwunye ọzọ sị na ọ ka fa dị ịbụọ fa wee dịkwa ịbụọ ahụ mana nwunye nke ọ nụta ịbụọ chọọ ka ọ bụ sọsọ ya ga-ebi o chekata ife ọ ga-eme ọ marọ o wee were nsi wee nye e- e- e- nwunye nke izizi nwunye nke izizi ahụ wee nwụọ nyanwa mụta ụmụ naabọ wee welụzie nwa nwunye nke izizi nị wee melu oru nke a wee na-eje sọ ozi mana ọ pelu mpe otu a gara oge ọbụna o sibe nni sichasịa maka di ya na-ejebe afịa ebe telu aka o sibe nni sichasịa o dobelu ụmụ ya nni nke fa n'ebe aka fa ga-elu n'anị welụzịa nke nwatakịrị anụnwa bụ nwa oru bụ na-enwerọ nne jee welụ debe n'uko ebe aka ya ama elu ọ bịazịa ọ na-amanị enu ka o bute nni fụ dị n'uko ọ ma ebute ụmụ ya ndị nke ọzọ a na-amụ ya amụ na-amụ ya amụ bụ ndị ịbụọ naabọ nị ọ manịgide agụụ agụgide ya mgbe nwaanyị a ji jesịa bata nọkata o nyezia nya nke fọọnụ o likwa ọ nọrọkwa nwa enwe nne mgbe nna ya ga-eji bata fa ncha emebekwa ka fa na-eme ọfụma emebekwa ọfụma nwoke a pụrakwa na ebidokwa ebute nni ya adọba n'uko o lu ụbọchị ahụ agụụ gụkatazia ya ọ nọrọzie ndị nke ọzọ ejebego igwu egwu ọ nọrọ na na na na na n'ime ebe a na-esi nni n'usekwu na-ebe

aka elu na uko kpayoro ụkwụ elu na uko kpayoro anya mmiri belebele ọ bụ ka ọnwụ nne si adị o kpayoro ebe ọ nọzi na-agụ ife a nne ya wee si na ndị mmụọ wee pụta butuolu ya nni nị wee lie lichasịa nne ya pụbakwa

ụkwụ elu na uko kpayoro anya mmiri belebele ọ bụ ka ọnwụ nne si adị o kpayoro mama ya pụtakwa buru nni nị bunyekwa ya o lie nni ọ pụbakwa o wee dịba dịba dịba dịba nwaanyị a wee batakwa wee sị ụmụ ya na ife mezili ya bụ na ya pụbazie ọzọ fa jekene ka fa nee anya mara ife na onye na-ebunye nwatakịrị a nni ya na ọ ya-abụ ndị ogbe na-abịa ebulu nni ebunye ya ka ya na fa wee mee o wee jebekwa o jebezie oge ili nni luo ụmụaka liwekwa nni fa elichasịa bupụte ee bupụtasịa efere rapụ ya ka nwatakịrị anụwa bupụkwa ka o si ebupụ fanwa jewekwazi igwu egwu fa pụọ garube bịa nyobe ka fa mara ife na onye na-ebunye nwatakịrị a nni fa a- ya wee chee na fa nọrọzịa agụụ na-agụkwa ya o wee kpọbakwa nne ya

ụkwụ elu n'uko kpayoro anya mmiri belebele ọ bụ ka ọnwụ nne si adị o kpayoro anya mmiri belebele ọ bụ ka ọnwụ nne si adị o kpayoro fa fa na-ene anya ya bụ aka mmadụ naabọ wee pụta fa afụrọ onye na-ebu nni a sọsọ nwatakịrị a fụrụ ya na ọ ma na ọ nne ya mana sọsọ aka mmadụ ka fa fụ aka mmadụ a- aka naabọ a wee bupụte nni bunye nwa a wee na-eli fanwa daa tọgbọ fa amazi ife me fa fa daa tọgbọ fa ekuro ume Obi mapụ. Fa tọgbọzie ebe a. Nne fa wee jesịa bata. Kpọtebe fa kpọtebe fa kpọtete fa fa wee tete. Fa ọ sị fa ka ife fa tọgbọzie eme. Fa wee kọbara ya ife fa fụ kọọ sị ya na o nwere aka mmadụ bịa bupụte nri bunye ya. N- Nne fa nekwa anya gbakwa nkịtị wee ruo echi ya. jepụ afịa nke ya nachigha ka ọ mara ife na-eme ka ọ mara ife bụ aka mmadụ a wee bata kwụrụ kọtachanakwa nwatakịrị a wee bidokwa gụba ka aka ya na-elurokwa nni ọ ga-eli o wee gụbakwa nne nke mụ kpayoro nne nke mụ kpayoro nwaanyị be gị kpayoro o sisili nni bulu nke ya na ụmụ nke ya dọba n'anị kpayoro bulu nke mụ nwa nwa ogbenye dọbe n'uko kpayoro aka elu n'uko ụkwụ elu n'uko kpayoro anya mmiri belebele ọ bụ ka ọnwụ nne si adị o kpayoro aka nwa- nwaanyị apụtakwa burukwa nni bunye nwa ya mana ọ sọ aka mmadụ ka a na-afụ ka ọ na ka ọ- aka anwa na-apụtazi nwaanyị nke ọzọ bụ nwunye di anwa gburie na-achọrọ ka onye nwe ya nụ wee jee bala aka naabọ a ka o jide ya aka naabọ a wee jide ya n'akpịrị wee dọgbuo ya wee tọgbọ ya ebe anwa bunye nwa ya nri wee pụbakwa nwatakịrị lisie nri ọ nọzi ebe a nna ya wee bata wee jụba ka ife melụ nwunye ya a na-achọzi a na-agbakiri anị ka ọ na-agbakirizi na-eti mkpu anwa nwatakịrị wee gụbakwa ife ọ na-agụ

aka apụta kpagharịa mmanya ụfọdụ pụkwa ya fa wee fụzi ife menụ nwoke a buru nwunye ya nie kpọrọzie ụmụ ya o kwezi anụ nwunye ọzọ